ɔ ko u bɛna jɛkɔnɔden ninnu ɲininka ko a ye mun kɛ ɔ mɛ a dan tɛ i cɛ min ni i fa ni ba y'i furu a ma ka t'o fa k'i ta ka t'i coro cɛ kun i tɛ min fɛ hali saya damandi la n'o dɔw ye wa ka i denw kɛ jɔnw ye k'i bila olu sago la ni yɔrɔ min ka di u ye i bɛ taa ye ni yɔrɔ min man d'u ye i tɛ taa ye u b'u sago k'i la ɔ nka e sago tɛ yen

alhazam min ihdakunna an na bukari kɔnɔ a volumu wɔɔrɔnan hadisa kɛmɛ saba ni kelen mamadu ye ɔ alijinɛdenw ka janɛmɛdenw ka ko fɔ komi n y'a fɔ cogo min na ko janɛmɛden fanba k'o ye musow de ye ɔ ko ee musow k'a ye jaka bɔ dɛ ɔ k'ale y'a ye ko janɛmɛden fanba k'o ye musow de ye ɔ k'ale ma maa ye min hakili ka dɔgɔn a ka a hakili ka dɔgɔn a miiri ka dɔgɔn ka tɛmɛ muso kan a ka diinɛ nagasimɛ ka tɛmɛ muso kan a tɛ tɛmɛ o kan dɛ ɔ ko muso yɛrɛ i b'a mɛn karamɔgɔ dɔ da ko hakili dilanna ko ni hakili dilanna ko hakili tilara k'a tila ko denmisɛnnin ni muso k'o de jɛra hakilina kelen na aa nin ye kabako dan ye dɛ donc jɔn kɛra aw hakili la ko fɔ ni muso ye seereya kɛ ɔ ko o kelen ta ti lamɛn hali ni maa taara ka dugu bɛɛ ci k'a ban ni muso de ko ko n y'a ye ayi o ti lamɛn fɔ muso ka dafa fila la parce que k'u hakili dafan tɛ awa u ka diinɛ yɛrɛ tɛ ɔ diinɛ dafalen ye hɔtɛp mɛna hɔtɛp o mamadu min y'o fɔ

bilhamr wal kilab ɔ muhammadu ko ko seli yɛrɛ fana k'a bɛ tiɲɛ ni wulu ani fali ani muso de han k'ale ko muhammadu k'i ye muso ni fali ani wulu de kɛɲɛ wa muso k'o bɛ seli tigɛ ni muso y'i ɲɛkɔrɔma tigɛ o bɛ seli tigɛ ni fali y'i ɲɛkɔrɔma tigɛ o bɛ seli tigɛ ni wulu y'i ɲɛkɔrɔma tigɛ o bɛ seli tigɛ donc muso ye wulu de ye wa muso ye fali de ye wa ɔ o jaabi bɛ aw yɛrɛ bolo yen hɔtɛp mɛna hɔtɛp o hadisa min fɔra k'a fɔ ko muso ni wulu ni fali bɛɛ lajɛlen bɛ se ka seli tiɲɛ

ko nin bɛɛ ye yɛlɛnbalafɛnw ye muso ye yɛlɛnbalafɛn ye fali ye yɛlɛnbalafɛn ye ɔ yɛlɛn bɛ se ka kɛ bagan bagan bala sa k'o ni muso bɛɛ lajɛlen kelen nin kurutubi ka kuma ye nin kuma ninnu fana sɛbɛn mamadu dun ko k'a ni wulu ni fali bɛɛ lajɛlen ko a ye kelen ye hɔtɛp mɛna triple hɔtɛp o kɔfɛ tuguni an bɛ na tuguni sɔyi musulumu kɔnɔna na o nana mun fɔ tuguni ko ka musow ta kɔntara furu nin na

muhamadu nin bɛɛ daga a ka kɛlɛkɛcɛw ye pour que u bɛ se ka ale ka kɛlɛ in kɛ ale ko awɔ ko u ye u ye nin nin nin mariage contrat furu in ko u ye a kɛ muhamadu ɲɛna ani abubakari tile la ani umaru tile la ko nin kɛra nin bɛɛ lajɛlen tile la jabiru de nana ni a ye an na sɔyi sɔyi musilimu kɔnɔna na hɔtɛp mɛna triple hotep ɔ o muhamadu kelen min nana aw bɔ bɔlɔ la ni u kɛ mɛ k'a nɛgɛn n'o ye o muhamadu ko a kɛlen ka musow ta musow talen kɔ damu furu la o bɛ yen ɔ k'a damu ta u la ka waati kɛ k'u bila ɔ a bɛ dɔɔnin d'u ma dɔrɔn a banna ɔ k'o diinɛ ye jɛnɛya daga wuyu ɔ an na dɔwɛrɛ fɔ dɛ n'i ye suratu nisayi aya mugannan lajɛ

a b'a fɛ ka muso dɔ falen dɔ la ka muso dɔ falen i ye muso dɔ furu i b'a fɛ k'a falen ka muso wɛrɛ don a nɔ na k'a kɛ pɛnɛ ka ka pɛnɛ dɔ bɔ ka pɛnɛ wɛrɛ don ɔ ko n'o y'a sɔrɔ i ye min don i ka pɛnɛ kɔrɔlen la k'i kan'o minɛ bilen dɛ aa ka musow falen nin bɛɛ b'a la ɔ nka n yɛrɛ cɛ nege bɔ mɛ n na i jɔ n ka n cɛ falen ee ayi sɛbɛ don ɔ ko nin de nana ɔ u bɔ bɔlɔ la dɛ min ko k'a ni misiw bɛɛ ye kelen ko wulu a n'u bɛɛ lajɛlen ye kelen alijinɛ yɛrɛ fɔra sa a y'a ye k'a pilasi t'a la jahanamɛ de fa m'a la dɛbɛdɛbɛdɛbɛ ɔ a tɛ kunun a tɛ kunun wa parce que karamɔgɔ ka warini bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔ aw kun n'u ye janɛmɛ fɔ aw ye ka mɛlɛkɛw ni fɛngɛw fɔ aw ye dɔrɔn papapa i b'u ye ɲɛnamini na balaka ninnu de bi u ka nanuw feere ka t'o wariniw di fisabila y'a misiri dɛmɛ a wari bɛɛ de bɛ bɔ olu kun i b'a mɛn karamɔgɔ yɛrɛ da ko ni ko balaka ninnu cɛsiri mɛ diinɛ na dɛ ɔ nka o balaka de janɛmɛ den ka ca i tɛn'a dɔn kabi ye ko a pilasi t'a la wa ko mamadu nana janfa de kɛ a la wa a bɛ ta ka tila ka a falenfalen o tɛ kabako da ye ka a falenfalen han ɛ k'a fɔ hali muso ka t'i yɛrɛ bila hakɛto bɛ kuma na yɛrɛfeere la o da man di la ni jɔnya ye ɛ yɛrɛfeeremuso ɛ i ta t'i yɛrɛ ye de n'a ka di ye i b'i yɛrɛ di maa ma min ka di ni min ma diya ye o t'o bannen ye wa ɛ e dun matigi kɛ ni e diyaɲɛ cɛ tɛ o y'i kunko ye ni maa dun bɛ ka jɛ maa fɛ min t'i diyaɲɛma ye i ni na ɔ i kan ka min sɔrɔ a ko diya la i tɛn'o ɲɛ sɔrɔ a la o a bɛ n'a fɔ diyagoya ka fɛn dun diyagoya i i min nege t'i la min man di ye a bɛ kɛ ten de han ɔ yɛrɛ feerela ninnu dun bɛ dɔ sɔrɔ ni matigi dun jɛr'i fɛ a tɛna tama d'i ma a tɛ tɛmɛ o kan dɛ hɔtɛp mɛna triple hɔtɛp ɔ o muhamadu kelen min nana aw bɔ bolo la ni u kɛ bɛ k'a nɛgɛn n'o ye o muhamadu ko a kɛlen k'a musow ta musow talen kɔ damu furu la o bɛ yen

ata'khuzunahu buhtanan wa ithman mubina ko ni wa in aradtum istibdala zawji ko ni a kɛra a b'a fɛ ka muso dɔ falen dɔ la ka muso dɔ falen i ye muso dɔ furu i b'a fɛ k'a falen ka muso wɛrɛ don a nɔ na k'a kɛ pɛnɛ ka pɛnɛ dɔ bɔ ka pɛnɛ wɛrɛ don ɔ ko n'o y'a sɔrɔ i ye min don i ka pɛnɛ kɔrɔlen la k'i kan'o minɛ bilen dɛ ah, ka musow falen nin bɛɛ b'a la ɔ nka n yɛrɛ cɛ nege bɔ bɛ n na i jɔ n ka n cɛ falen ɛ eh, ayi si bɛɛ don ɔ oh, ko nin de nana ɔ oh, u bɔ bolo la dɛ min ko k'a ni misiw bɛɛ ye kelen ko wulu a n'u bɛɛ lajɛlen ye kelen alijinɛ yɛrɛ fɔra sa a y'a ye k'a pilasi t'a la janɛmɛ de fa b'a la dɛbɛdɛbɛdɛbɛ ɔ a tɛ kunu a tɛ kunu wa parce que karamɔgɔ ka warini bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔ aw kun n'u ye janɛmɛ f'aw ye ka mɛlɛkɛw ni fɛngɛw f'aw ye dɔrɔn papapa i b'u ye ɲɛnamini na balaka ninnu de bi u ka naniw feere ka t'o wariniw di fisabilahi a ye misiri dɛmɛ a wari bɛɛ de bɛ b'olu kun i b'a mɛn karamɔgɔ yɛrɛ da kɔni ko balaka ninnu cɛsiri bɛ diinɛ na dɛ ɔ nka o balaka de janɛmɛ den ka ca i tɛn'a dɔn kabi yen ko a pilasi t'a la wa ko mamadu nana jaba de kɛ a la wa a bɛ ta ka tila ka a falen bali o tɛ kabako da ye ka a falen bali han ɛ e k'a fɔ hali muso ka t'i yɛrɛ bila hakɛto bɛ kuma na yɛrɛ feere la o da man di la ni jɔnya ye ɛ e yɛrɛ feeremuso ɛ i ta t'i yɛrɛ ye de n'a ka di ye i b'i yɛrɛ di maa ma min ka di ni min ma diya ye o t'o bannen o ɛ e dun matigi kɛ ni e diyaɲɛ cɛ tɛ o y'i kunko ye ni maa dun bɛ ka jɛ maa fɛ min t'i diyaɲɛma ye i ni na ɔ i kan ka min sɔrɔ a ko diya la i tɛn'o ɲɛ sɔrɔ a la a bɛ n'a fɔ diyagoya ka fɛn dun diyagoya i i min nege t'i la min man di a bɛ kɛ ten de han ɔ yɛrɛfeerela ninnu dun bɛ dɔ sɔrɔ ni matigi dun jɛr'i fɛ a tɛna tama d'i ma a tɛ tɛmɛ o kan dɛ hɔtɛp mɛna triple hɔtɛp ɔ a nana sɔhihu musilimu kɔnɔ tuguni

a ko jumɛn ye a ko sahila bintu suhili o nana fɔ sahila ni min ye suhili denmuso ye o nana fɔ muhamadu ye ɔ k'ale kɛmɛ ka jate minɛ ɔ abu huzaifa ɲɛda la dimi na quoi n'o y'a cɛ ye ale kɛmɛ ka a cɛ ye a cɛ in b'i ɲɛ dimi dimi ale kɔrɔ ɔ tumana min na ni salimu donna u fɛ yen salimu ye u ka lamɔden ye i y'a ye ɔ ko mamadu k'a ma ko a ka sin di salimu ma ɔ ko muso in ko a ma ɛ ko mamadu k'o bɛ kɛ cogo di ko comment cogo jumɛn n bɛ se ka sin di salimu ma ɔ k'a sɔrɔ salimu ye baliku ye ko mamadu yɛlɛla ɔ ko mamadu ko ee i t'a to n k'a dɔn ne b'a dɔn ko cɛ baliku don koyi i y'a ye sa hɔtɛp mɛna hɔtɛp ɔ i y'a ye sa mamadu filɛ ka cɛbakɔrɔ kuwalen bonbonsima k'o bila ka sin di k'o bila ko ka sin di o ma ɛ maa bɛ se k'o kɛ cogo di i ka lamɔden kuwalen b'i fɛ yen k'o ka taa o baliku ka taa da bari muso sin na ɔ ko n'o kɛra k'o donni bɛ bɛn o muso ka so kɔnɔ yen

a tun bɛ cɛ min fɛ a ka so kɔnɔ yen k'a tun bɛ a ɲini a balimamuso fɛ n'o ye umu kulusum ye n'o ye abubakari denmuso ye ɔ k'a b'a fɔ ye cogo di k'a tun b'a fɔ a fana dɔgɔmusow ye k'u ka cɛ ninnu ko ka sin di u ma ɔ ko n'o kɛra ko u bɛ kɛ i na u bɛ c'est à dire i bɛ kɛ u u u u tɛnɛmuso ye walima u banicinin ɔ n'i y'i sin don den da ka ban ɔ i bɛ kɛ u banicinin ye donc u bɛ se ka don e kan quoi han ko n'u mago jɔra cɛ min donni na u ka so kɔnɔ k'u ka u sin di o ma ɔ ko u bɛ se ka don i kan so kɔnɔ cogo min ka d'a ye donc o bɛ bɔ walicɛya la ɔ e yɛrɛ bɛ k'o banicinin dɔ ye parce que i y'i sin don a da ko i bɛ sin di a ma siɲɛ duuru hɔtɛp mɛna hɔtɛp ɔ nin fana y'a lajɛ tuguni muhamadu a ka diinɛ na violence a bɛ o de dɛmɛ quoi a bɛ binkanni de dɛmɛ awɔ a bɛ binkanni dɛmɛ a bɛ bingani dɛmɛ parce que a fɔra ko n'i ye jɛnɛyakɛla ye a ka kɛ sisan ko cɛ dɔ binna muso dɔ kan ɔ pour que jama pour que cɛ in ka minɛ k'a ɲangi k'a kɛ jɛnɛyakɛla ye fo mɔɔw ka na ni seereya ye min bɛ se fo naani ma ni cɛ nin binna muso kan a kɛra a jara muso ye a goyara muso ye i binna a kan kungo kɔnɔ ye walima yɔrɔ dɔ la walima hali dugu kɔnɔ yɛrɛ o tant que maa naani ɲɛ ma seereya a kan ee ko ko a kana fɔ koyi ɔ o bɛ binganikɛlaw de dɛmɛ o parce que maa naani si tɛna maa ye karamɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fo i ka u ye i b'a fɔ kalekisɛ bɛ kalebara kɔnɔ donc o kɔrɔ ye ko cɛw ka bin musow kan hali maa y'u ye u tɛna se ka minɛ k'u ɲangi parce que maa naani tɛ se ka seereya o kan donc ka musow exposer violence ye o sariya de bɛ muhamadu in ka diinɛ kɔnɔna na tuguni ɔ an bɛ kuma surunya yan ɔ k'a fɔ balakaw ye k'u ka kunu u ka bɔ sunan na u ka bɔ jɔnya la u ka bɔ sunan na u ka bɔ jɔnya la k'u jate tɛ maa ye mamadu bolo dɛ wa olu de ye diinɛ yɛrɛ victimew de ye a san min na olu kan ka wo olu de kan ɔ nka u tɛ tɔnɔ bɔ a la olu de ye olu ye mamadu bolo u ye fali ye mamadu bolo u ye misi ye mamadu bolo parce que yɛlɛmi k'u balan olu de ye galaka olu bɔra galaka de la mamadu bolo han olu bɛ se ka yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ de i b'a ta k'a i fali fali u la mamadu bolo ɔ ni a ka hakɛ bɛ nin kɔnɔ n'a ka hakɛ tɛ nin kɔnɔ ɔ o jaabi bɛ aw yɛrɛw bolo n'a fɔra ko u tun bɛ musow don dingɛ na k'u denmisɛnnin fitini don dingɛ na u b'a barow bɔ k'o tun bɛ kɛ arabuw fɛ yen ko mamadu nana ko wa izal mawudatu su'ilati bi ayi zanbin kutilati ɔ ko u bɛna dingɛ kɔnɔ den ninnu ɲininka ko a ye mun kɛ ɔ mais a da tɛ i cɛ min ni i fa n'i ba y'i furu a ma ka t'o faa k'i ta ka t'i coro cɛ kun i tɛ min fɛ hali saya da man d'i la n'o dɔw ye wa ka i denw kɛ jɔnw ye k'i bila olu sago la ni yɔrɔ min ka di u ye i bɛ taa ye ni yɔrɔ min man d'u ye i tɛ taa ye u b'u sago k'i la ɔ nka e sago tɛ yen ɔ ni min da ka di aw la n'a ka hakɛ b'a kɔnɔ n'a ka hakɛ t'a kɔnɔ a ko dayɛlɛlen nin hɔtɛp hɔtɛp ka konate musow den fo ka bɛɛ lajɛlen fo ko hɔtɛp aa bamanan nin bɛɛ la yɔrɔ min yɛrɛ ne tɔ ɲugu ko in na i b'a dɔn an m'a ɲɔgɔnna ɲuguntɔ kuma mɛn m'a ɲɔgɔnna kodɔnbali sariya ye m'a ɲɔgɔnna bingani sariya ye ko i ka jɔnmuso i bɛ j'a fɛ n'i jɛr'a fɛ o sen t'o la dɛ k'a sɔrɔ i ma i m'a hɔrɔnya i ma kuma tɛ k'a furu nka mais ko n'a ye den min sɔrɔ ko o den in tɛ i den ye aa ala min ye nin ala min ye nin daga ne tɛ se ka sɔn o ala yɛrɛ kana da marifa ni kɛlɛ ma hali n'i nana ni bɔmu antomiki ye ne tɛ sɔn ne tɛ sɔn ala ka e yamaruya i ka da i ka da i jɔ i ka jɔnmuso fɛ ɔ mais ko n'a ye den min fana sɔrɔ dɛ k'o den bɛ jate jɔn den de ko i den tɛ i yɛrɛ joli ko ko parce que a ba ye jɔn ye aa ne ma se ka kabako don nɔgɔtɔ ko tɛ tɛmɛ nin kan dingani tɛ tɛmɛ nin kan mun na i da i dar'a fɛ jɔn yɛrɛ est ce que jɔni b'a fɛ i ka kɛ jɔn ye ala min yɛrɛ ye jɔnya daga est ce que o ye danbaga ye e ka diinɛ bila ka na ko hɛrɛ ni lafiya kama e ka jɔnya daga o si ma kɛ baasi ye k'i ka jɔnmuso i bɛ d'a fɛ ka kɔnɔ d'a la wa n'a ye den min sɔrɔ fana k'o den tɛ kɛ hɔrɔn ye k'o den bɛ fara jɔnw de kan a bɛ kɛ a ba ɲɔgɔn na bi a bɛ kɛ jɔn de ye a t'i tiɲɛ ta i den tɛ kabako an bɛ se ka nin faamu ko bagabaga bɛ anw sɔn bilen hali ni mɛlɛkɛ jiginna an bɛ marito sigi a kun f'a ka tiɲɛ fɔ hakili tɛ se ka sɔn nin ma o hɔrɔn hakili hakili min da n'a yɛrɛ ta ye hɔrɔn maa sɛbɛ maa min bɛ tiɲɛ fɛ ko i ladamulen don i bɛ hɛrɛ kanu ni ɲɛnamaya ye i tɛ sɔn nin ma i tɛ sɔn jɔnya yɛrɛ ma fɔlɔ k'i mɔgɔ ɲɔgɔn kɛ jɔn ye o jɔn kelen ye jɔnmuso ko ni e ye kɔnɔ da o la ko o den tɛ i den ye a t'i tiɲɛ ta hali maa lankolon bɛ sɔn nin ma wa kabako hmm, hɔtɛp hɔtɛp ko nin aya in fana n'an ye eh, bakara lajɛ nin aya in bi wala tankihu limushrikati hatta yu'minna

ka o furu ɔ ko jɔnmuso min limananen don k'o ka fisa ni musiriku hɔrɔnmuso ye parce que jɔnmuso yɛrɛ o ni hɔrɔnmuso kun ka jɛ ko la arabu yɛrɛ bolo o ye kunmasiriko ye parce que jɔn yɛrɛ ye sous-homme de ye quoi o ni tɔw yɛrɛ tɛ kelen o kuma tɛ a musolama yɛrɛ ma i y'a ye donc i bɛ ban ɲɔgɔn na ye nin na quoi ka ɲɔgɔn mɔgɔw ban ɲɔgɔn na ɔ yɔrɔ diinɛ nana sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen olu tun tɛ eh, diinɛ na n'olu tun tɛ diinɛ na n'a fɔra ko aw ni muso muso dun ma wolo k'o tɔgɔ ko silamɛ ɔ n'a fɔra ko a ka ban eh, eh, filankafow furuli ma yɔrɔ o kɔrɔ ye k'a muso da de bɛ to kɛ walima a bɛ dɔw wololi kɔnɔ olu ka sɔrɔ ka k'a walima musow k'u ban k'u tɛ di cɛ filankafow ma sin k'a ye ten ni farafaraliw de kɛ y'a ye donc jɔnya in halisa a sindinnen don yan ɔ ko a kana sɔn fana hali ka muso di filankafow ma tant que u ma limaniya ɔ ko hali eh, a tɔgɔ ye di muso i k'o di jɔn ma dɛ jɔn min limaniyanen don dɛ k'o ka fisa ni ɔ hɔrɔnkɛ filankafo ye hali ni a bɛ kaba a la